3 dó haon náid dó Brian anseo ag léamh na nuaíochta nó roinnt scéalta nuaíochta, mo leithscéal, as Meiriceá don Chéadaoin an ceathrú lá fichead mí Lúnasa 2016. Bhain an príomhphictiúr i New York Times inniu le marcaithe de chuid treibh Lakota i gCannon Ball, North Dakota, atá ag léirsiú in aghaidh píblíne ola, sílim, atá le cur tríd an tearmann, más é sin an focal ceart, do thailte dlíthiúla na nIndiach. Tá siad ag agóidíocht mar is cosúil go bhfuil na comhlachtaí agus an rialtas ag brú seo tríd gan em nó nó sin focal ba cheart a bheith ann, gabh mo leithscéal. Sea, gan dul i ndáil comhairle Tá mé ag scríobh sin síos mar is fiú é agus déanfaidh mé dearmad air muna scríobhfaidh mé síos é. Gan dul i ndáil comhairle leis na hIndiaigh iad féin, sé sin, na Bundúchasaigh. Seo scéal a bhainfeadh liomsa dá mbeinn 10 nó 15 bliana níos óige. Tá coiste oibre rialtais, is cosúil, tar éis rialú go bhfuil cead ag iarchéimithe, sé sin mic léinn iarchéimithe, ceardchumainn a bhunú agus baineann an cás faoi leith seo le hOllscoil Columbia i Nua-Eabhrac. Tugann an ceannlíne le fios go bhfuil oibrithe oilte ar an gcaolchuid freisin, ar an ngannchuid, agus is cuid é seo de shraith gníomhartha rialtas Obama frapa a chur faoi cearta oibre agus cosaint a leathnú amach d'oibrithe. Dála an scéil, is é an Coiste um Chaidreamh Oibre Náisiúnta a rialaigh é seo. Tá bhí deacrachtaí sna Cluichí Oilimpeacha le déanaí mar gheall ar imní roimh víreas Zika agus táthar ag déanamh staidéir ar an. ar iarmhairtí an víris faoi láthair le scananna agus tá roinnt pictiúir uafara sa phictiúr de chloigne féatas in san bhroinn. ag taispeáint réimse iarmhairtí ó Zika. An rud is scantrúla faoi seo anois ná nach bhfuil dochar ná díobháil éigin le feiceáil go dtí go mbeirtear an leanbh.

ag déanamh cás ar a shon féin faoi láthair. Is coinneálaí é in cuan Guantanamo nár cúisíodh riamh ach a céasadh gan trua go rómhinic, go háirithe leis an modh céasta sin báchéasadh nó waterboarding. Ní fios céard ba cheart a dhéanamh leis an bhfear seo ach anois tá sé ag déanamh cás, mar a deirim, ar a shon féin go saorófaí é. agus gach seans gur drochdhuine é, ach más ea, gabhadh é go mídhleathach agus níor cúisíodh ariamh é, agus i súile an dlí, ní dhearna an fear seo tada as bealach ariamh, agus ba cheart é a shaoradh. Bhí sraith dúnmharuithe i rith an tsamhraidh ar phóilíní, mar is eol do chách, agus is sórt gné-alt atá againn anseo faoin fhaitíos atá, faoin imní atá ar thuismitheoirí go háirithe i bpóstaí. measctha ina bhfuil póilíní, agus sa chás seo, mar shampla, tá máthair gorm, athair geal, ar cheart bán a rá, níl 'fhios a'm go fóill, leanbh agus suaitheantas póilín agus. Osclaíonn an scéal le pictiúr den teaghlach ag réiteach don leanbh, ag cóimeáil an, ó, sin focal anois ba cheart a bheith ann, eh.

Seo, chóimeáil sé an cliabhán, shuigh sé na leabhragáin, d'fhacáil sise na héadaí leapan, líon sí an cófra le cultacha rampireachta agus éadaí linbh, Ach ansin sheas an bheirt acu i seomra an linbh agus rinne siad imní, mar ar ndóigh bhí faitíos orthu i ré nua an mhíshuaimhnis agus na míshocrachta, go n-imreofar foréigean ar an bpóilín, an t-athair, nó ar an duine gorm, an mháthair. Agus seo Meiriceá sa lá atá inniu ann. Rinneadh iarracht cumhacht a ghabháil sa Tuirc tamall ó shin, ach más ea, tá an Tuirc

deighilteach, conspóideach agus achrannach go maith. Bíonn grá ag a bhonn taca, na coimeádaigh chreidimh, ach is fuath le cuid eile an tsochaí é. Ach sa chás seo, is cosúil go bhfuil Erdogan tar éis pobal na tíre go léir a tharraingt timpeall air féin. Tá scéal mórán mar an gcéanna ag teacht ón Éigipt freisin, ach amháin go bhfuiltear ag tuairisciú go bhfuil faitíos ar phobal na hÉigipte léirsiú ar bith a dhéanamh agus mar sin In áit a bheith ag gníomhú go polaitiúil, tá siad ag cur feistis traenála orthu féin agus ag dul amach ag gleacaíocht. Tá siad amuigh ins a' spandex, ar na rothair, ins na kayak, ins na céaslairí ar an Níl, tá siad ag déanamh aclaíochta sráide ins na plódcheantair in Giza, Tá siad ag déanamh crossfit in halla gleac, bhuel ní halla gleacaíochta ach ionad gleacaíochta dín, sé sin ar an díon, agus an t-aon rud nach bhfuil siad ag déanamh ná ag léirsiú go polaitiúil. Scéilín cute anseo faoi ghlampáil, sé sin B'fhéidir gur cheart dúinn Galampáil a thabhairt air as Gaeilge, galánta agus campáil. Ach cibé, tá tú in ann saoire a thógáil anois ar ardchlár Tibet, áit a mbeidh puball agat b'fhéidir, ach sauna, yoga agus cocktails freisin. An Cloudy Nomad is ainm don láthair campála seo. Go n-éirí leo, ní bheidh mé ann. Maraíodh saighdiúir de chuid na Stát Aontaithe i ndeisceart na hAfganastáine le déanaí. nuair a phléasc buama. Scéalta as Nua-Eabhrac, tá, is cosúil go bhfuil córas quid pro quo ar siúl sna lárionaid cóir leighis d'andúiligh, áit a dtugtar airgead má. sheoltar othair i dtreo i dtreo na n-ionad seo tá mé ag lorg focal gabh mo leithscéal sa bhfoclóir faoi láthair tarchur, tagair. tarchuir, níl a fhios agam, cibé, d'fhéadfainn lorg áit éicint eile ach, you know, muna ndéanaim anois é, ní dhéanfaidh mé in aon chor é. Mo leithscéal, déanfaidh an scáileán creathadh ach níl aon. rogha. Cur ar aghaidh, OK. Má chuirtear na hothair ar aghaidh go dtí na hionaid cóir leighis seo, tá comhlachtaí ag brú cumhacht ghlas ar aghaidh agus baineann sé seo leis an gcomhlacht Apple, is cosúil. Tá siad, a bheag ná a mhór, ag cruthú a gcomhlacht, a bhfiúntas féin agus iadsan mar phríomhchustaiméir. Táthar ag déanamh taighde ar Éirí Amach Attica go fóill. Attica, cinnte sórt go raibh sé sin áit eicínt i dtuaisceart Nua-Eabhrac, stát Nua-Eabhrac, agus tá staraí ag déanamh taighde ar an Éirí Amach agus na hiarmhairtí agus na rúin a d'eascair as. Bia. Táthar ag tabhairt le fios nach gaineamhlach bia é Tucson Arizona. Tá Tucson ag láidriú i saol an chuisine agus sin iad na scéalta go léir don cheathrú lá fichead. Dé Céadaoin an ceathrú lá fichead de mhí Lúnasa 2016. Cúpla focail a rith liom le déanaí. Mionsamhail? Sin rud cosúil le eitleán beag plaistic a dhéanfadh buachaill a d'fhéadfadh nó b'fhéidir nach bhféadfadh eitilt.